anyị na-egosi unu ihe ọbụla na-eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria ọkachasị n'Enugu steeti oge ọbụla oge anyị na-agapụta ugbu a n'ebe a na-akpọ Penox Penox a dị na ụzọ si ebe Transekulu na-aga Abakpa ya bụ ụzọ bụkwa na Federal Road

aha m bụ Ebere Ekeopara ka anyị gaa n'ihu ọ dị mma ebe a kịta bụ ebe a na-akpọ Penox Penox dị na Enugu nekene ka nya bụ ụzọ siri wee jọọ njọ nke ukwuu nke na ụgbọala nnukwu bụ trela na-adakwunyezi na-adagbunye n'ụzọ anụwa o wee bụrụ nnukwu ihe na-eme na Penox bụ ụzọ esi aga Transekulu na Abakpa n'Enugu ugbu a ebe a kịta bụ ebe ndị na-egosi ụgbọala ka ha si aga ndị uwe ojii na-akọmandị moto na-akwụkaba mana i nee anya kịta ị fụ na nya bụ onunu onunu a dịga ebe a niile ụgbọala ndị niile si New Market ma ọ Transekulu wee na-aga na Abakpa enwenwuru ike ịga ebe a nụwa ee eh, ya bụ ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu ọ ka bụkwa ofu ụzọ a bụ ihe gabara ụzọ Onyeama jọrọ njọ nnukwu sitekwa Onyeama ahụ rukwe n'Amansea n'ụzọ Ugwuoba ọ ka bụkwa ofu ụzọ ahụ ihe a bụ Enugu Onitsha Express Road bụ ihe a unu na-ahụ ugbu a ọ Federal Road ka ọ bụ ugbu a nnukwu moto na-anwale ka ọ maa na ọ ga-aga ya bụ ụzọ i nee anya ugbu a ị hụ na nnukwu trela niile a sicha ebe dị iche iche na-abụzi ha rute na Penoks ebe anụnwa ha na-achọ ka ha danye na ya bụ Penoks Junction o wee bụrụ ihe ịgba anya mmiri ka anyị na-ahụ ugbu a ebe a ụgbọala a na-eme ka ọ mara na ọ ga-aganwu ya bụ ụzọ

ee ihe unu na-ahụ ugbu a bụ na ya bụ Penoks ka anyị nọ kịta wee na-egosi unu ka o si wee jọọ njọ nke ukwuu nke na ụgbọala ndị na-aga njem na-abụ ha rute ebe a Hmm. ee ọ dị mma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo ka anyị na ụfọdụ ndị ka ụzọ a si wee dị na-ekwu

Well, we are facing a lot of problems here. Thank you, yes, sir. dị mma dịka o si wee gwa unu na ya bụ nsogbu karịrị ha aka ọ na-ayọ gọọmenti ka a bịa mezie ụzọ a nụ unu nee anya ugbu a ị hụ na nnukwu moto na-enwekwuzi nsogbu ịgafe ebe a kedụzi ka ọ ga-adịzi obere ụgbọala neenụ nnukwu moto mebichara emebi ebe a niile ọ na Penoks dị na Trans Ekulu Abakpa Nike Enugu ka anyị nọ ugbu a ya bụ ụzọ bụ ụzọ mabụrụ mma mana ihe dịka month one ma one gara aga ya bụ ụzọ wee jọzie njọ nke ukwuu o nwere ndị na-ajụ anyị sị kedu ihe anyị na-egosi ụzọ anụnwa ihe a bụkwanụ ya bụ Enugu Ọnịcha Express Road anyị na-egosi unu kamgbe jọrọ njọ nke ukwuu anyị egosigo unu Amansea gosi unu Onyeama ha ncha niile bụkwa ofu ụzọ ahụ ka anyị na-ahụ ihe a ee nnukwu ụgbọala niile a bụkwa ụgbọala na-aga ebe tere aka Thank you. ma ebe a bụbu ụzọ na-adị enwe hold up ma ncha mana kamgbe ụzọ a mebiri hold up abịago juo ebe a niile o wee na-ewute ndị na-akwọ ụgbọala na ihe dị otu a na-eme n'ụzọ Penoks dị na Trans-Ekulu Enugu

ma nke na akwa na na Cross River they did it eh, why can't it to at least do something for us this is the road that we ply every day mm-hmm. maka ejirokwa pothole wee mara ụzọ atọ ihe ewefugo na ya eh, thank you ma unu afụgo na ya ndị na-agba nya bụ ụzọ kamgbe na-ekwu ka obi dị ha maka nnukwute afụfụ a na-atazi n'ụzọ Penoks anụnwa ee o nwekwa ndị dara ada ụfọdụ ụgbọala dakatara daa danyekwuzie n'onunu o wee bụrụ ihe anyị na-afụ tata na ya bụ Penoks nọ n'anya ugbu a na-ahụ na ee nnukwute moto nke anụnwa dakwara ada o wee bụrụ nnukwute ọrụ ka o nyere ndị ndị uwe ojii na-egosi ụgbọala ka o si adị ebe anụnwa ọ dị mma ka anyị na-egosi unu ka ụzọ si wee jọọ njọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ naijiria anyị bidoro ya kịta na na Penoks anyị ga-ewekwara ya gaa na Onyeama gaa ebe dị iche iche wee gosichaa ya unu Onyeama mine dịkwa njọ ebe a na-akpọ sụwa n'igbo sụwa n'igbo
ọ dị na ụzọ a dị n'aka Chukwu ihe ọbụla dị n'ụzọ a ọ dị n'aka Chukwu ọ Chukwu ọ bụrọ onye gọọmenti ka ga-ajụ ọ Chukwu ka ga-ajụ ya
ee ọga anyị ndewo ndewo ị fụ ka ụzọ a si wee jọọ njọ kee ka obi dị gị dịka onye na-agba ụzọ a mgbe ọbụla obi adịrọ anyị mma ọ na-eme anyị moto anyị na-emebi steady steady ebe anụwa anyị amarọ ndị na-anọchi anya anyị na federal house with na House- house of senate anyị amarọ ihe ha na-emere anyị eme ha ha na-ebute ego ha bute ego a ka-eji rụọ ụzọ ha erie ya ha bịa rụziere anyị ụzọ ka anyị marụ nke anyị na-eme ma a na-asị anyị bịa tụọ elekshọn anyị aga atụ elekshọn ọbụla ha bịa rụziere anyị ụzọ anyị
obi anyị adịghị mma bikos anyị enweghị gọvanọ o rechago ana ma ọ bụrụ na ọ ma rụrụ anyị ụzọ ya jee mara ihe ọ ga-eme onwe ya n'obodo enugu Onye akwa Federal Road. ọ bụ federal road bet dave umahi na-arụ nke ya ehe gburugburu kwesịkwara ịrụ nke ya ofu ego ahụ ka ha na-eri Thank you.
Obi dị ndị ndị mmadụ na-aga n'ụzọ anụnwa.
ị ga-akụgide dọst ebe a chi ejie eh? adị m aga ije ana m apụta mere bịa bịa kwuo kwụsị o nwere last two weeks convoy ya gafere mụ apụta ebe a na-shout sị we are dying here anyị na-anwụ anwụ ya bịa mara ihe o mere ụzọ a. gburugburu bịa mara ihe o mere ụzọ a na anyị ga-anwụ ebe a dọst

ee ozi niile unu na-ezitere anyị ana m afụ ya ee ọ dị mma ka anyị jekenenene n'akụkụ nke ọzọ ebe a nnukwute ụgbọala dara ada ebe a nụnwa n'anya kịta unu ahụ na ọ dị mma ọ nwekwara onye na-aga n'ụzọ a mgbe niile na-ekwu ka obi dị ya n'ajọ ụzọ a nụnwa.
ọga ndewo ehe biko daalụ nke bụ eziokwu na anyị na-ata ezigbo afụfụ n'ụzọ a biko ọ bụla steeti gọọmenti ma federal gọọmenti bụ ndị ụzọ a dị n'aka biko ka unu nyere anyị aka even moto anyị na-alụzi moto anyị almost every week ọ na-eme moto anyị a na-emebi biko unu na anyị fụ trọk niile ejuchela ebe a na ọ karịrị

ee onyeka multi afụ m na ị na-ekiri anyị na bbc news igbo sonyesi anyị ike na anyị na-ewetara unu ihe ọbụla na-eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ naijiria na mgbe ọbụla o ji na-eme ee unu n'anya kịta afụ na nke a na-akpọ towing van nọzi n'iru gị ebe a na-echezi eche o nwe nke dagbunye na mmiri ha ga-akpụpụta ha akpụpụta ya wee bụrụzie ije ụwa ọ dị mma mmadụabụchi akụ ee ndewo na ị na-esonye anyị chizọba oguejiofor Obi Ebuka afụ m na ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo ọ bụ n'Enugu steeti ka anyị nọ tata anyị nọ n'ebe a na-akpọ Penox ebe a bụ Penox Junction na ị lee anya kịta ị fụ na ụgbọala dara ebe a da nnukwute ụgbọala nọ na n'ebe nke a na-akpọ nnukwute pothole karịrị akarị nke a bụ nke mbụ ị lee anya n'iru gị ị ga-afụ nke abụọ fụ nke atọ fụ nke anọ o wee bụrụ ya ka anyị ji na-egosi ya unu tata na ụzọ Federal Road na mpaghara ọwụwa anyanwụ naijiria niile jọrọ njọ nke ukwuu i site ebe a kịta anụwa gaa ebe a na-akpọ Onyeama Mine ụzọ jọkwara ezigbo njọ i ruzi Onyeama Mine gbadawazịa ebe a na-akpọcha mm, ọzọ ugwu na ndị ọzọ ị gbada Ọka gbada Ezeagụ wee nwetazie ebe a na-akpọ Amansi Amansi wee dịzia ka ọ ga-adị e luzi Amansi ọ bụrụzie aga aga o wee bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ na ụzọ jọrọ njọ etu a

ee ọtụtụ ndị na-agba ụzọ anụnwa kwa mgbe kwa mgbe na-agwakwa anyị na obi adịghị ha mma maka ka ụzọ a si wee jọọ njọ nke ukwuu ka anyị jụọ Ndị anụnwa anyị na ya nọ. Ọga ndewo. Ndewo. Ee, ka anyị mata afa gị. Afa m bụ Anioga Charles Chukwuebuka. Kedu ihe ị fụ na Penọk Junction a ka o si wee jọọ njọ etu a? Ụzọ a ọ jọgbu onwe ya. Ọ jọka njọ ọ dị otu a, o teghị aka ọ dị otu a. Ihe anyị na-ayọ bụ ka a bịa lụọ ife ọrụ na moto niile na moto bucha ngwongwo na-adakpunye n'ime ebe ahụ. Nke a adago nke niile about three trailers na-adakpunye n'ime ebe ahụ. Ọ na-akọ ọsụsụ ndị na-eyuzi ụzọ na-atazi afụfụ n'elu ya. ụtụtụ mgbe m gafere ebe a it was a terrible thing so e needed ị put in order at least ka ọ na-eyizi ndị mmadụ ife ọ na-akụ motorists na-agafe ebe a are suffering because of the road ị ma na ihe a federal road ahụ federal road o doro anya mana anyị needịrị na ịkọwara ndị ọ dị n'aka ha ka ha bịa lụọla anyị ya ka afụfụ ndị mmadụ benatakwanụ ehe Ndewo, sir. biko unu nwa bụ ndị ọ dị n'aka unu kọwatala mkpa ọ dị imezila anyị ya anyị nwa bụ ndị nta akụkọ ọrụ anyị na igosi ihe na-eme mana ama m na ndị na ọ dị n'aka ga na-ekirikwanụ anyị ka ha fụ ya malụ na ha ga-abịa rụọ ụzọ Penox anụwa otu a ka ọ dị ha biko ha mee dị ha ja mee ihe ha kwesịrị ime o daalụ nne

I see say so many big trucks fall inside this ditch. Some fall, some fall. Some fall, even one fall yesterday. Wait to wait drink here. Wetin make am still dey good like this na because of na because of na because of the sun. If to say rain fall now, everywhere go bad. I will go still carry friend for Lagos, follow one way, dem go still dey disturb us. If to say na dem get the motor,

afa m bụ Chigozie hụ ọ dị mma afụ m na ị na-akwọ ụgbọala ị na-agafe na Penọk Junction a kee ka i si afụ ka ụzọ a si wee dịzia kịta ihe dị na na ọ bụrọ sọnsọ ụzọ Penọk i nee anya na ụzọ niile dị n'ala Igbo ee, na-ekwusi okwu ike ha sị na ha ada anụ ihe okay ụzọ niile dị n'ala Igbo kịta jọrọ njọ not only Penoks Junction. Ọ bụrụ na i si from 9th mile na-agba ụzọ a agbago straight to Abakpa Junction ụzọ connect to Port Harcourt Expressway ị ga-afụ na ụzọ a na moto ada abịa aga and isikwanụ enwere any major connection link between ndị si ugwu Hausa na-aga to Port Harcourt or ndị tankers load mmanụ na-esi from here ebuga mmanụ to to the middle belt to the northern side enwero ebe ụzọ dị mma and ihe a bụ major road ihe a bụ federal road ọ na-eme ifere ọ na-eme anyị ifere Ee, oga ihe a bụ ụzọ ụzọ a jọrọ njọ nnukwu maka egosigo m ka Onyeama si wee jọọ njọ ọ ka bụkwa ofu Enugu Onitsha Express Road a emegokwa m ka Amansea si wee jọọ njọ ọ ka bụkwa ofu ụzọ anụnwa na-agakwa Exactly. o wee bụrụ ya kedu ihe ị nwere ịgwa federal gọọmenti na ka ụzọ federal road a si dị njọ otu a Um, biko ewena iwe uh, maka elo ka anyị na-atụnye o tego aka ebido kwuba okwu na soshal midia o tebe aka- o tego aka uh, uh, uh, like uh, other media media houses na-interview people concerning the condition of our roads in the eastern region mana anyị kwuchekwa wetachakwa suggestion ọ naghị amịta mkpụrụ ọ dị mma anyị ga na-ekwunu ka anyị mara na Ọ naghị anyị amịta ga-ekwugide ka ha nụ ya mana ebe ọ nọ wee dị njọ bụ na na enwe ndị na-anọchite anya anyị na House of Assembly enwe ndị na-anọchite anya ndị Igbo na na Senate ee anyị nwere governors in the Eastern region and ndị a niile ha na-agba n'ụzọ a ọ bụgodị na ha na-efe n'enu their relatives their brothers their friends na-agba n'ana ekwesịrị na a sitting governor all his area because in, in, in each state ha na-aga round collect their taxes collect their revenue onwere shops nọ n'ana Igbo onwere business businesses nọ n'ala Igbo ma ndị nọ na Penoks a ma ndị a nọcha na Penoks a enwero ndị nwere ike in a month ha sị na ha skip their, their revenue, their taxes. They cannot do it. Ebe ọ bụ na gọọmenti nwere agents ndị nwere ike ịga round to collect these uh, uh, internal revenues. Ha sikwa otu ahụ use agents to do what? To monitor the conditions of our roads. and report them to the federal government, present them to the House, present them to the Senate. Ka ha put the condition of the road, people ha na-represent the what we are suffering every day. Ọ bụrụ ụzọ a ka m kwesịrị ịgba, but I have to. Ịchọ ka ịgba the other road, ịfụ na enwe a lot of traffic congestion. Why? Because people, a lot of uh, uh, road users are trying to avoid this road.

In fact, the people will be happy, they themselves will be happy. Because the only thing that guarantees your happiness, the only thing that proves your competence, your excellency, your knowledge, your wisdom is what have you been able to achieve with your wisdom? if i am doing something eh, ọ bụrụ na o nwere ihe e ziri m ka m jee rụpụtara ndị mmadụ ma ọ ka m nọchite anya ndị mmadụ at the end of the day, I was unable to deliver that thing. Then I have not been able to prove myself. I have not been able to to, to compensate the people who sent me to go and represent them. I have o nwere anything m gosi m mere gosi that n'eziokwu n'eziokwu na onye a bụ ezigbote onye nnọchi anya. Yes, The- onye a bụrụ na onye a bụ onye ezigbote onye nnọchi anya both in your family in the society where you work in the banks in private places and the government offices you have to represent the people and represent them very well anyị na-ayọ ndị a- ndị na-achị anyị ha biko ha biko uh, in as much as we are fighting

Efita Chinenye m na-arụ ọrụ na Speedway Speedway Worldwide Implex ebe a na-abụ n'etiti ya the center of Penos ka steshọn a dị maka na ndị mmadụ werezi ime steshọn anyị mezie ụzọ nke bụ na ụfọdụ oge anyị sị na anyị ama emepere ha ụzọ anyị eji maka ya nụwa ọgụ or e tiwe anyị ihe sometimes mm, oge ụfọdụ and again bụ na ụfọdụ moto na-abịa tọkịrị ebe a sometimes ndị mmadụ ga na-aga n'ụzọ ị ma ma na gọta dị ebe a the person adakpọ n'ime gọta maybe na ọ chọrọ izite na bọs ọ fụrọ the gọta ọ dakpọ n'ime gọta gbajie ụkwụ ihe si or maybe ọ bụ na o ji fon ya or na o nwere ihe o ji n'aka ha ncha niile n'ime gọta onye a ebido tiewa aka n'ime gọta na ọ na-achọ shoe ya or na ọ na-achọ fon ya n'ime gọta so the the road dị very very bad ọ dị very very bad gọọmenti ka ha si hapụzi ụzọ anụnwa wee rie etu anụnwa gọọmenti biko unu kwesịrị ike ibu the the citizens n'obi unu sometimes na consider ka ha si feel because na anyị nwa niile nọ ebe a nụa this thing ka microphone a ka a kwuo okwu a ga-agwa gị na obi adịrọ onye ọbụla na-agafe ebe a mma biko unu ka unu mara ihe unu ga-eme ụzọ a ka unu lebara ụzọ anụnwa anya na ụzọ adịgo very bad even ma ndị na-achị anyị sef so n'ụzọ a agafe even ma ndị polisi ma ndị ma ndị amị na-abụ ha bịa elute ebe a na-akọmand anyị na-emepere ha ụzọ ka ha gafe what of ndị ndị ọzọ na-agafekwanụ like ndị amị bịara ebe a yesterday anyị mechiri ụzọ a sị anyị bịa mepere ụzọ ha sị na anyị ma ndị ha bu na moto anyị sị na anyị ma ndị unu bu na moto but na na ụzọ a kịta efu onye ọbụla na-agafe ya and ihe anụ a bụ federal road e mere ya fibọd na ebe anụ abụghị ụzọ But- but na-

ee ọ dị mma otu onye n'ime ndị na-agakwa n'ụzọ anụnwa na-ekwu na obi adịghị ya mma ka ụzọ a dị kamgbe ee ka anyị nụrụ ọnụ mmiri okwu ya ọga ndewo ọ dị mma na BBC Igbo ka ị nọ ugbu a ka anyị mata aha gị afa m bụ eze anayochukwu ụzọ penoks a bụ ụzọ ọ gakwuru otu a ka ndị mmadụ na-ahụ ya n'azụ gị ụzọ penoks a bụ ụzọ ejibu mara ụzọ dị mma ọ ga-abụ mmadụ nọkọta ọ sị ee ka m gbago ụzọ penoks na m gafe ha na ọ bụrụ awara awara mana ugbu a ụzọ adịgo otu a kee ihe obi gị na-agwa gị ee iji gwa gị nke bụ eziokwu obi adịrọ m mma and o nwerekwanụ onye ọbụla na-agata n'ụzọ a ga-abụ ọ fụ otu ụzọ anụwa dị obi ga-adị mma mụwa na onwe m bụ onye ọrụ oyibo gọọmenti na-akọtụ mụwa na onwe m na ndị ọzọkwazị bụ ndị ọrụ oyibo ego ụtụ isi anyị anyị asịrọ na ọ dị njọ mana ihe kwesịrị ka e were ya wee mee dịka ụzọ anụwa sisi were ya na mee ya nwa obere oge kịta sị anyị jee jee gbata akwụkwọ nke eji atụnyekwa aka ndị ọzọkwa ịbanye n'ọchịchị anyị eje gbata ya biela ha aka ha abanyekwa n'ọchịchị ego ụtụ isi anyị ahụ awere ihe anyị na-eji afụ ya ha ji emela anyị awere mgbe anyị na-asị gọọmenti bịa kebe anyị ego no ihe ndị ahụ dịkwa mma anyị kwesịrị iji na-eweta from gọọmenti then ka gọọmenti na-emela anyị ya mụwa na onwe m abụ m onye ọkpụ ụgbọala enwe m moto nke mụwa na onwe m ma kịta m na-ekwu okwu a na mekanik ka m si wee pụta ama m ego na m tinye na ya na-etinye ego na moto na-etinyekwa ego n'ebe ụmụaka m nọ na-etinye ego n'ụgwọ ụlọ obi adịrị anyị mma na moto ndị nke dasịsịrị ebe anụwa nke daa na-ejisi ike kpụpụ ya ndị ọzọ ganata ọ dakwa ọzọ kedu mgbe anyị amara ihe anyị ga-eme ugbu anụwa ebe a bụkwa federal road ebe a bụ federal road amaghị marachi ka anyị kpụrụ ọgụ kọwazie nke bụ akpụ kọtawanụ nke bụ nri ebe ọ bụ na federal achọrọnụ ịlụ nke bụ ụzọ o nwere ụzọ dị mma na south east i si ebe nke anụwa pụọ kịta gbadakwuo side ebe ugbo odogwu otu ihe ahụ ka ị ga na-afụ ndị a bịa lụọla anyị ụzọ anyị asịrọ ha kebe anyị ego ha were ego ụtụ isi anyị wee lụọla anyị ihe kwesịrị na a ga-alụla anyị ọ bụrụ ọkụ ka a na-enye anyị ọ bụrụ mmiri ka a na-enye anyị ọ bụrụ okporo ụzọ ka a na-enye anyị ọ bụrụ ezigbote ụlọ ọgwụ ọ bụrụ ezigbote ụlọ akwụkwọ ihe ndị a niile bụ isi iwe anyị akwụ nna anụ so ndị kwesịrị imela anyị ihe dị alụ ka emeela anyị ha meela anyị ya ọ bụrọ ịnọ na mgbago Abuja nọrọ ebe ahụ na-agwa anyị nke emere ka na bụkwa nke a na-emerọ na telivishọn sọnsọ onye sịkwa na ya lụrụ federal road onye ahụ bịazi bịa gosi anyị ka a lụrụ nke a so obi dị anyị mwute na onye amama ya anaghị aga ya aga Ugwuọba o nwere ụzọ ndị ọgba ụgbọala ha were helikọpta land ebe ha ya land e were helikọpta buna ha tụkwasị ya n'elu zinc be ha ha abanye n'ime ụnọ be ha anyị amarọ ihe anyị ji isi kolu n'ebe ndị anụwa nọ ee biko ndị unuwa na onwe unu gbasaanụ ozi a ka ọ ga-esi wee luo ha ntị ee BBC Igbo ekene m unu abụ m nwafọ Igbo ee jisinụ ike ee ọ dị mma ndị niile na-agafe n'ụzọ Penoks a wee fụ ka o si jọọ njọ na-ekwu na obi adịrọ ha mma ọ ka bụkwa na BBC News Igbo ka unu na-ekiri anyị tata ọga ndewo ehe ndewo nụ ee ka anyị mata afa gị biko onye m ya nọ bụ Comrade Emmanuel Ene onye nke a maara ọfụma na Enugu steeti bụkwa a social media activist nke na-ekwukwa ebe ọbụla gọọmenti na-emejọ anyị ekwupụta ya na social media o luo ndị na-ege anyị ntị

m na-eme travel agagharị obodo niile ebe m bizi bụ Abuja so m gbagharịcha ebe niile fụ ka obodo ndị ọzọ dị m jekwuo ma Ebonyi nke dị anyị nso fụ ka ọ dị ka o si ama mma then Enugu steeti supposedly bụ the capital of the Eastern States ebe anụwa kwesịrị ịbụ the capital of the whole Eastern States n'ezie ka ọ dị ihe anyị nọ na ya kịta is Penoks Junction anyị etigidego mkpu o nweghị ụdị mkpu anyị na-etibe maka ihe a ha bịa yere anyị aka bịa yere anyị aka onye nke ị kwuru ọ gbachie nkịtị okay nee moto nke a dala ebe a kịta ihe ngwa ahịa mmadụ bụ ihe anụwa bụ ihe anụwa ị na-afụ here now ọ nọgo here for how many days now because of ajọ ụzọ nke anụwa bụkwa ngwa ahịa nke a bụ ngwa ahịa a bịa ikwu a sị gị mba na ọ bụghị steeti gọọmenti ị na-asị na ọ bụghị steeti gọọmenti mụ ana-ajụ biko kedu ndị na-euse ụzọ a ọ ndị Abuja na-euse ụzọ a ihe anụwa steeti gọọmenti kwesịrị ha bịa ha lụọ the ụzọ ha aga nata ego ha from Abuja a refund ha the ego but in a situation whereby ihe anyị na-afụ n'Enugu is just all about sycophancy everybody billboard ọbụla Enugu State is in the hands of God ọ bụghị ihe anyị bịa This not hands of God. Here, here express, here Penoks Junction. Penoks nọzi in the hands of God. I mee kịta tie ya na billboard, ọgwụ nke apasi n'Enugwu. I tie billboard junction ọbụla. Nee ya, ị bịa ikwu kịta a sị gị na ọ Federal Road. Ị na-asị na ọ Federal Road, ọ ndị Abuja na-euse ụzọ a. Mba, anyị wa bụ indigene. Anyị wa tụrụ vootu bịa na-euse ụzọ a. ụzọ anụwa connect i si otu a kịta gawa Abakpa junction i si otu anụ pụwa Onyeama mine from Ugwuọba Onyeama mine flyover eh, Trans-Ekulu flyover Penoks eh, air force base eh, flyover mmiri ọcha down to Abakpa junction onweghị nke dị mma yet ihe anụ is a major road that connect interstate road that connect two major states Anambra nọ the other side Ebonyi steeti nọ the other side na na the end anyị hapụ ụzọ otu anụwa kedu ndị anyị na-emegide anyị na-emegide ndị nọ n'Abuja anyị wa nọ n'Enugu bie na-ata afụfụ ya ya the poor masses bịa na-emegide ndị nke a gawara Abakpa okay ma the volume of people bi na Abakpa na 6 o'clock now ị bịa ebe a ụzọ ama nga mmiri wazi awa azụ ebe anụwa ebe anụwa aghasazi aghasa mgbe ahụ ịfụzi at the end a na-asị Enugu is in the hands of God ọ bụ ihe a ka anyị vootulu for next election na-abịa kịta o mekwe kịta achọ ka ihe a ka ihe onye ọzọ ọ ga-ewepụta ka ọ bịa nọchite ya mba ọ bụghị ihe anyị chọọ nothing is working in Enugu steeti n'elu ụzọ ụzọ adịghị o nweghị nke ọbụladị nke a rụchara after three months mmiri eburu ya echikwa ịchọ ka ọ rụọ ọzọ flyover anyị ka na-arụ ọ dị n'aka Chukwu anyị amabe nke ga-ada ebe ahụ mana eh, eh, o nwere ihe i kwuru ị sị na a rụọ ụzọ ejekwa narụ federal gọọmenti ego a na-emebu ya na mbụ enya eh, ndụmọdụ a ka ị na-enye gọọmenti maka ụzọ a na-ekwu na federal road na federal road ọ bụghị ihe a ka na-emekwudị ya luo ma taa Ebonyi steeti i jee Ebonyi steeti Ebonyi na-eme ya other states na-eme ya ihe a na-eme bụ they source the funds from their own state budget ha lụchaa the ụzọ a kpọọ federal delegate ma federal ministry of works and transport or any person from the federal executive council ọ bịa supervise ya the ọrụ o supervise chaa the ọrụ a refundụọ ha the ego a ka na-eme ya lukwudị ma echi mana the only nsogbu anyị nwee bụ na onye ọbụla na-eme n'Enugu na ọgbastahịa ọgbastahịa onye ọbụla chọrọ akpa nke ya onye ọbụla na-esave ego o ji azụ elekshọn ọ gwụ onweghị ihe ọzọ ha nọ na-eme n'Enugu so ha rụọ the ụzọ gaa Abuja gaa ihe ha the refund of the money anyị ama nche from anyị ama nche ndị na-arụ the federal road ndị na-arụ Onitsha express a ka nọ Anambra steeti we can't wait for them to reach here anyị ama nche ha ka ha ruo ebe a ha bidogodi na akpa junction rụrụ bịaba arụchazie ya federal gọọmenti will balance them up mana anyị gbachi nkịtị ọ bụghị ndị abuja na-eyuzu ụzọ a ọ ndị enugu steeti na-eyuzu ya we the indigenes bie na-eyuzu ọ bụghị abuja anyị chewa abuja ị ma na ụzọ a ga-adị ebe a akọndem ụzọ a ọ gwụ ka ọ ha m n'ọnụ biko
Eh, ndewo Eh, ọ dị mma unu ahụgo ka ya bụ ihe si wee jọọ njọ nke ukwuu ọ na penoks ka anyị nọ kịta wee na-egosi unu ka ụgbọala si na-ata ahụhụ na ha na-agba n'ụzọ federal road anụnwa bụ Enugu Onitsha Express Road ọ dị mma anyị ga-agbago tupu nwantịntị o nwere ebe a na-akpọ ugbo odogwu anyị ga-egosikwa unu na i si ebe a kịta anyị gaa nwantịntị nweta ebe a na-akpọ ugbo odogwu ya bụ Enugu Onitsha Express Road jọkwara nnukwu njọ na ugbo odogwu ahụ ọ bụrụ ihe ịgba anya mmiri

ọ dị mma ee gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo ee ka anyị gatụ nwantịntị site na penoks ebe ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu gosikwa unu nwanne ya dịka ugbo odogwu junction ya bụ ugbo odogwu junction ka anyị ga-egosi unu ugbu a

ọ dị mma i sizie na ya bụ penoks gaba iru ugbu a ọ dịka a ga-asị na ya bụ ụzọ dị mma mana nwantịntị oge kịta anyị ga-enweta ebe a na-akpọ ugbo odogwu junction i site na ya bụ penoks gaa iru i nweta ugbo odogwu wee bụrụ Enugu Onitsha Express Road anyị bidoro ya na mbido tata e, ụbọchị one na one na-abịa n'ihu anyị ga na-egosi unu ebe a na-akpọ ma Onyeama o ma Amansea na ebe ndị ọzọ niile unu were anya unu gbara onwe unu krismas ọ bụkwa na ị na-esobu anyị kamgbe na BBC News Igbo ị ga-ahụ na anyị egosigo unu ụzọ Onyeama mine a kamgbe ya bụ ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu nke na a hapụgo otu mpaghara nke ọzọ na-eyuzu ofu ofu ahụ a na-eyuzukwanụ adịghịzi mma chacha ebe a kịta anụnwa bụ Junction Mavis ebe a ka a na-akpọ Mavis Junction o nwere họteelụ nọ nso ebe a na-akpọ Mavis Hotel i nee anya kịta ị fụ na ọ ka bụkwa ya bụ Enugu Onitsha Express Road ka unu na-ahụ ugbu a ụzọ Mavis a bụ a ga-aga mmiri zoo ọ dọlụ n'ụzọ wee bụrụ ya ka ya bụ ụzọ si wee na-ajọ njọ nke ukwuu ee unu nee anya ị fụ na nkewa okporo ụzọ naabọ adịzi ka osimiri ọ bụrụ mmiri dọrọ na ya ụgbọala ọbụla ga na-achọ ebe ọ ga-adịrị ya mma ka o nwee ike tinye isi wee na-aga aga wee bụrụ ya anyị ga-ama na anyị a ga-atinye nwa ebe a wee nwee ike nweta ya bụ ụzọ Ugbo Odogwu ka anyị gosi unu ka o si dị njọ ọ na BBC News Igbo ka unu na-esonye anyị tata dị mma ebe a bụ ebe a na-akpọ Transekulu Junction ya ụzọ sitere na ya bụ Enugu Onitsha Express Road wee banye i sonyezie n'aka nne ị gabazie Damija na ndị otie mana ị gara n'iru i nwetazie Ugbo Odogwu na ebe ndị ọzọ dị mma anyị ga-agatụ n'iru nwantịntị na-egosi unu ka o si wee dị njọ mana anyị ama ngosi unu Onyeama na Amansi tata ọ bụrụ na i sonye ị na-esonyebu anyị ihe dị ka montu otu montu gara aga i nee anya ị ga-afụ ebe anyị gosiri gị ka ụzọ Amansi si wee jọọ njọ ya na ụzọ Onyeama Mine ahụ ebe nke a kịta ka dị mma mana nwantịntị oge anyị ga-egosikwa unu ebe ọzọ jọrọ njọ

ee Mmadụabụchi Akụ ndewo na ị na-ekiri anyị kamgbe anyị bidoro ihe ngosi anụnwa Ọnwụra Nwude ndewo na ị na-esonye anyị na BBC News Igbo ebe anyị nọ kịta anyị na-agafeta ebe a na-akpọ osimiri ee eh, NEPA ebe e nwere ụlọ ọrụ ndị EEDC ndị na-enye ọkụ ee eh, Sunshine Kings ị na-ajụ anyị what is going on in Enugu ihe na-eme bụ na anyị na-egosi gị ụzọ Federal Road jọrọ njọ n'Enugu anyị sitere na Penoks Penoks Junction ya bụ junction na-aga eh, i si n'aka nke ọzọ gaba Abakpa i si n'aka nke ọzọ nachigha azụ nachitebe ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu na ndị ọzọ anyị wee sị ka anyị gosizi unu ka nya bụ ụzọ Federal Road si wee jọọ njọ anyị gosichara unu Penoks wee sị ka anyị rutezie ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Junction ka unu hụrụ ka nya bụ ebe si wee dị kịta nwantịntị mmiri zoro ị ga-ahụzi ee eh, Okoli Kenneth Ikenna ndewo na ị na-ekiri anyị Chukwuebuka anyị hụrụ ozi gị

ugbu a ka anyị na-erutezi ya bụ ebe a na-akpọ junction Ugbo Odogwu ọ ka bụkwa na Enugu Onitsha Express Road ka anyị nọ ugbu a ya bụ ụzọ emebiela kpamkpam nke na ụgbọala ọbụla rutere na Ugbo Odogwu junction a ga-agazi n'akụkụ nke ọzọ ka o were nwee ike ịgafe ahịhịa na ihe dị iche iche epuchipụla ya bụ ụzọ kpamkpam si na mpaghara nke a bụzi ebe e kposeziri okwute ahịhịa wee puchizie ya onye ọbụla ma ụzọ a ga-asị na ụzọ a abụghị ebe ụgbọala na-aga ma ncha ma ncha mana ka m gwa gị eziokwu na ụzọ a ị na-ahụ ugbu a ị na-ahụ n'ihe onyonyo gị ee ihe unu na-ahụ ugbu a bụ Enugu Onitsha Express Road o wee bụrụ ya na ọ dịzi ka a ga-asị na ebe a bụzi osimiri ọ sị gwubezie nya bụ mmiri egwube ee eh, Chris anụrụ m ka ị sị nice road ee eh, nsogbu adịrọ ọ dịnụ nice n'anya gị i nee anya ị hụ kịta na ụgbọala ọbụla sitere na mpaghara nke a wee rute ọ ga-agazi na mpaghara nke a na-adịghị mma o wee bụrụ ya obere ụgbọala ga na ọ ga-ata ha nnukwute ahụhụ ịgafe ebe anụnwa jee Bobby ị na-ekiri anyị ndewo unu ahụgo ka nya bụ ihe si wee na-afịa obere ụgbọala ọ na-ata ha afụfụ ịgafe ebe a nke ukwuu ụgbọala a kịta nke a na-akpọ bọmpa na-akpụzi n'ala nke na ọ bụrụ na ọ kpachaghị anya o nwere ike ọ ma aganwu ya ọkwa Enugu Onitsha Express Road ọ ka bụkwa n'ime Enugu kpọmkwem ka anyị nọ anyị apụbeghịkwa o gaa na Onyeama o maọbụ gaa na Amansi maọbụ ebe ndị ọzọ ọ na-abụ i ruzie na Amansi ị nwere ike hụ ihe karịrị ụgbọala ụgbọala 15 ya iri na ise tọrọ atọ ebe ahụ unu ahụla kịta na ụgbọala ọ ga-aganwu ọ nachiwela azụ ọ nachiwela azụ ugbu a ọ dịzị ka a ga-asị na a hapụrụ nnukwu ụgbọala ụzọ anụnwa ee Chukwuebuka Nnọlị ị hụgonị ya na ije ụwa Gold Obinna anyị ma na ị na-ekiri anyị ndewo akarịrị akarị aga m akpọnwu mmadụ niile bụ ndị na-ekiri anyị tata i nee anya kịta ị hụ na nnukwute ụgbọala a kịta dịkwa ka a ga-asị na ọ tọgo ebe a ugbu a nekwa nnukwute trela anụnwa ịgafe ebe ekwe ekwe ya o wee bụrụ ya ma ndị ji ụkwụ onye ọbụla nọ na nsogbu na Enugu Onitsha Express Road i nee anya kịta ị fụ na mmiri a dọrọ ebe anụnwa agbago nnọọ ojii iji gosi na o tego nya bụ mmiri dị ebe a ọ dịzịa ka a ga-asị na azụ na mbara bizi n'ime ya ya bụ ụgbọala na ha anachi azụ ka ọ mara na ọ ga-aga ọkwa ụgbọ odogwu ee dịka ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe anyị na-agwa gị ugbu a na ebe nke ị na-ahụ ugbu a bụ mpaghara nke aka ekpe bikonụ nekwanụ mpaghara nke aka nri ụgbọala si aga ugbu a nekwa ya ihe ọ bụzi bụ na ahịhịa epuchiena nya bụ ụzọ kpamkpam nee ụdị ahụhụ ndị mmadụ na-ata na ha na-aga Enugu Onitsha Express Road n'ụzọ ugbo odogwu i nee anya kịta ị hụ na ebe a bụ nya bụ ụzọ mpaghara nke aka nri a kịta i rutezie ebe a nụnwa ị na-echezi ka ị hụ nya bụ ụzọ ihe ị ga-ahụzi ugbu a bụ ahịhịa tochiri ebe a nụnwa o wee bụrụ ka ụzọ a si wee jọọ njọ maka a na-ekwu ya mgbe ahụ ndị mmadụ na-akọ maka ya na Penoks ọ dị unu ka a na-akọ ajambene ebe a bụ Enugu Onitsha Express Road na Ugbo Odogwu Junction bụ ihe a unu na-ahụ ugbu a

Jack Smith, David Chukwuemeka, Abraham Nwodo unu niile na-ekiri anyị na BBC News ndewonu i nee anya kịta ị nọtụ nwantịntị ebe a kịta ị ga-ahụkwa ụgbọala ndị ga-atọkwa ebe a nụnwa ọ kwa na ugbo odogwu anyị esigo na Penoks wee pụta n'ugbo odogwu wee na-egosi unu ihe na-eme na Enugu steeti maka ajọ ụzọ na ajọ ụzọ karịrị akarị n'Enugwu anyị ga-ene anya ma anyị ga-agafenwu ebe a na ụgbọala nke anyị ji ọ ga-enwenwu ike gafee ebe a ka anyị gosi unu ihu ya ka unu na-ahụkwa ka nya bụ ụzọ si wee gbachie agbachie

ọ dị mma ọ kwa nya bụ ajọ ụzọ ka anyị na-atinye isi ugbu a ka anyị mara ma ụgbọala anyị ọ ga-agapụli ya ọ nya bụ otu Enugu Onitsha Express Road si wee dị na Ugbo Odogwu junction dị n'Enugu ka anyị nọ ugbu a wee na-egosi unu ka o si jọọ njọ nke ukwuu ụgbọala niile akwụrụla n'ahịrị n'ahịrị maka na ụzọ adịghị ebe a bụ Ugbo Odogwu Junction ebe a na-akpọ Messiah in the Now Ministry nwezie i nwetazie ebe a na-akpọ Golf City Annex neenụ ka ụgbọala si na-egwu mmiri ebe a nụnwa maka na ụzọ adịghị chaa chaa

ọ dị mma ee ọ ka bụkwa na ya bụ Enugu Onitsha Express Road ka m na-egosi unu ugbu a ọ n'Ugbo Odogwu Junction ka anyị nọ anyị bịaziri n'akụkụ nke ọzọ wee na-egosi unu ka ya bụ ụzọ si wee jọọ njọ ee ma nnukwu ụgbọala na-egwu mmiri ma obere ụgbọala na-egwu mmiri ee ọ bụrụ na ị ma ụzọ anụnwa ọfụma ị ga-ama na ebe a bụ ọ bụ na ị ma ụzọ ọfụma ị ga-ama na ebe a bụ junction Ugbo Odogwu ebe a ka ọ ga-abụ i rutezie wee banyezie na ya bụ ebe gabara Ugbo Odogwu Trans Ekulu neenụ ka ya bụ ụzọ si wee jọọ njọ nke ukwuu ebe ahụ anyị na-egosibu unu bụ n'akụkụ nke ọzọ anyị wee pụtazịa n'akụkụ ya ka anyị gosi unu ka o si wee dị

ọ dị mma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo unu ahụgo ka anyị si wee na-edugharị unu na Federal Road e nwegasịrị n'Enugu steeti wee bụrụ Enugu Onitsha Express Road ka anyị ketara n'ụbọchị nke taata anyị agabekwa ebe ọ dị njọ nke ukwuu maka na i jee n'Amansea na Ugwuọba ị ga-ebepụta anya mmiri anyị sitere na ebe a na-akpọ Penox Penox Junction unu afụgo ụgbọala nnukwu trela na ihe ndị ọzọ dara ebe ahụ ruru asaa o wee bụrụ na ebe ụgbọala buru ibu na-enweghị ike ịganwu na ya bụ ụzọ kedụzi maka obere ụgbọala anyị wee rute n'ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Junction i nee anya kịta anụnwa ị fụ na mpaghara nke anụnwa dị ka a ga-asị na a na-agatụ ya nwantịntị mana mpaghara nke a dịzi ka e chefu ya echefu ma ahịhịa o ma ihe dị iche iche na-epuzi na ya ọ dịzị ka a ga-asị na ebe a bụzi River Niger ọzọ ihe a bụ Federal Road nọ n'Enugu steeti anyị ga na-aga ebe dị iche iche anyị ga-aga na Onyeama anyị ga-esite Onyeama gaa ebe ndị ọzọ wee luzie n'Amansi ebe ya bụ ihe dị ka a ga-asị na ọ dị ime kwọrọ nwa n'azụ o wee bụrụ ka ajọ ụzọ si wee na-emetụta ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria ọkachasị n'Enugu steeti na-esonyesi anyị ike na BBC News Igbo ebe anyị na-ewetara unu afụfụ ndị mmadụ na-ata kwa ụbọchị na ha na-aga n'ụzọ Enugu Onitsha Express Road o nwee ozi ọbụla ị nwere iwetara anyị dịka ebe ụzọ jọrọ njọ nke ukwuu ma ọ bụ nke Federal Road ma ọ bụ nke State Road zitere anyị ozi na BBC News Igbo na Facebook na Instagram anyị zitekwara anyị na email anyị www.bbc.com anyị ga-abịakwazi ebe ahụ wee fụ ihe ị na-eme wee were ya wee jee chọpụta ebe ya bụ ihe nọ wee dị njọ aha m bụ Ebere Ekeọpara ndewonu